onu ndị Aguata ọ mụ na-akpọcharị i nee m anya n'ihu adị m ka nwatakịrị i nee m anya n'azụ adị m ka ọgazi kala nka ọ ive eji mara anyị ka anyị na-eme ọ natara chi omeghe nsata ndị Agụlụezechukwu vs ndị Achịna anụrụ m ndị ọcha alụọrọ anyị ring ọhụrụ e wee jụọ onu ndị Aguata dị ndo eji amalite n'enu wee suo ọjị awụ ndị be anyị ọ ndị Agụlụezechukwu ji ebu ụzọ rịị na ya wee nene na ọ dụghị mma achịgbaghara ihe be achịkọrọ ihe be achịtara ọlandigo ekete awọ ndị Achịna onwe onye amaghị onye ọwụ ọdụmgbu emeghire nwa na anụghị ụdọ anyị mma n'ahụ gbakwụrụ chụwa ekete awọ ndị Achịna o meghere ya ụzọ ya fụọ mba bịa aka na biwe nwaanyị aka n'ala CJ na Agụlụezechukwu ị ghaghị ịlafụta ya ọkwụ n'ama kwiwere na-echekọ ụmụ agbọghọ eji abata mgba akpọkọrọ ụmụ agbọghọ bata mọsiva ji amịcha ha akwara ewee tie ibe eti iwe iwe vụọ Agụlụezechukwu ike vụọ Agụlụezechukwu ike na na-abịa ọ CJ na eketa awọ ndị Achịna anyị na-ekene ndị donatiri ring a anyị ji ha tọka anyị na-adalụ ha na ụlụlọ mba anyị na-akaghị ya akwado mma gba aka ịbụ na anyị ka itiri eke iti ka ndị mgba anyị gbarị n'aka gbanye n'ọkpa olejiene Agụlụezechukwu na Achịna na-enene nnu amara bụ ive ndị ọcha kwukọrịa ozikwere ike onuwa ya ukwu eketa awọ CJ na ịtụ mmadụ jo njoroko ọtụcha ya jo njoroko ajụ abaa ya anya CJ nwayọọ mgbe aka mere mbido amaghị m ihe mọzụrụ ji amaghị m ihe o vuru evu CJ Beleyas nna ya ka m hụrụ na akwa nkwụ CJ anya nara ọdọnye eketa awọ ngwakwa ka ekwe ike achịrị anyị na-asụ nse ndị representative ọmụwa ya ọla ọgwụ ya ọmụ gwara ya ma gwara ya anya dụghị nwa ahụ mma ọ bịara mere mkparị ọ jụjụọ ya nke eketa awọ ọ jụjụọ ya nke eketa awọ onye ike ọdụgbugbu emire ive agụ ji eme ire dị ya na mvọ ive agụ ji eme ile dị ya na mvọ ọ tụtụgharị ya ija ọdụ nka sọgbuo ya aka sọgbuo ya ọkpa onweghị onye ndụ ele nke na-enwe m iwe ewu ụmụ agbọghọ CJ evu abịa mgba onye ka ọwụ etibeghị eti ọkpọrọ ụmụ agbọghọ bịa bịa ụmụ agbọghọ nwa ya ụkọp ya tụfụga mbara okwekwe gwe afọ ọnwa vụnyere ọ na ekwe ajọ njoloko eketa awọ ọkwa nwogo esi ma azụ ụlọ gbuwa ma ọ mụwogo mma agba ọsọ ya ihe onu ndị Aguata so were ohere a kene ndị na-ahazi Agụlechukwu ya ọzọ na-achọ michael o ọzọ na-achọ michael kụọrọ m refri 1 2 3 aka mere azụ ọgba nkụrụnkụ anyị na-elote our very very honorable pg ọhamadike igbo niile anyị na-ekene gị na-ekene ndị ahụ fụtara ọhụrụ ji enye aka kpọkwaa youth Agụlechukwu ka ha ọ dụ n'igbo dụ n'oyibo na mmadụ nọkwa nke awụ ụka anyị nwere mmadụ na youth anyị kene mmadụ ka honorable ichie Chinechendo chekas chekas ụzọ egbo ọgwụnwa mere chekas united anyị na-ahụ ya na mba ụwa niile ndị obodo oyibo na-ekene ọ bụrụzie good morning be ndị ọcha good afternoon na Lagos good evening na Agụlechukwu eketa awụ onye na-enye na-awụkwa na ụkakwa ha enu ka ha na ana ya ọhọrọ n'elu ọ lara ya n'elu iwere gbakwutere enyi ya nwaanyị gị jee kogovia gị ọma nke ebe n'ọlị ndị achị na akparị nyụọ ọrụ na anya n'ọlị kanopi ndị achị na ka onuwa ngerebe nwebe ha na-ekpere ile ha na-ara anyị nwa ha na-ara anyị nwa kenyi ka ọ ka karịsị ọ nna ya ka ọ otiba ya azụ otiba ya azụ yọ ọ na-akụ ya ikpe ahụ aka iku ọ na-eku ya ọrụ eku okuwe ya ọma azụ na ana ibi okuwe ya nke bụ aka ikuhu ụnụ anụbeghị ha odịra iti aka anyị ọtụtụ bagata ya na ring ịna ọ na-atụtụgharị mmadụ eketa awọ nda ọgụ weketa awọ ama ihe m ji sọpọtụ ọmara akpa n'ezi ihu ọmara akpa n'ezi ihu odina eti ada odina eti ada Don Vic tiri tiri John Kalimon ụtụtụ taa ọ makwa ya ọzọ n'ezi ihu eti ada eti ada ajụ evuene ajụ egbuene ya isi o ajụ egbuene ya isi kwa ya ka a na-ajara ọ na-akpa nwa agbọghọ anya o nwere ihe a na-etiri m nwaanyị sutitere nye etitere chidi okele ya sa na ha n'ibe sutiere nye ibe ajụ abana ya isi ajụ abana isi nkwebi ide akụ ya kọta ewe ehe ajụ ajụ na evie ajụ na ọma na ọma ọma na isi na ahụ one two o mere ihe mere ihe nwa ahụ n'ugwu iwe nje aṅụ ya aṅụ onye edofukwara mbara onye ekwe ekpochiri mmọnwụ bịa onye ekwe ndị otu usoro udo nwakwa ndị na-ekpuru ibe n'ihu bịa hei ọkwa nke ike nga anọ ndị obu ọjọọ na ike nga ndị gụrụ ka a na-eketa awọ na akọ gụrụ ka a na-eketa awọ na agụ iji abịa mebiri anyị mgba ee gụrụ ka a na ekete awọ na akọ ọ tọdoro ya aka n'onu ọkwa unu hụrụ o bu ụzọ chọ okwu maka ekete awọ anakwa ha anị kwa ụnụ ma ibe o mere ma ekwuru ma mgbe Ekwulobia na-agba mgba mgbe gara aga ọ nakwa ha anị ka ma ofu ọkụ ibe eji mara ekete awọ ọ nakwa ha anị gbahụrụ chụwa dị na Achina ekete awọ kpamkpam oze na-ewo oze na-ewo ọ gbawawara ya ọkpọ n'ihu ehe ajọ nwa ajọ nwa ọ mara ọgharị ọkpọ n'ihu echi bịakwa nnọọ echi bịakwa oke obu agbagbo ya isi ụzọ afọ ya ụzọ afọ na ya ụzọ afọ na ya ikpi ọmasa na ya ka ihe bụ onye ha ube ka ihe bụ ọ dadokwa 1 2 o merighị ya ọ mgba na akakwanụla aka ekete awọ ị gbanyere ị na-eti n'ihu na-eti n'azụ ka o si ije nwe amanye na amanye amanye na amanye ọ mgba ọ na-awa ọ na-agba ọ na-ekute enyi ya nwaanyị anya ụzụ afọ isi ọmanye ha ngwa obefu obefula n'elu ikpo ọdụọ n'ihu n'ana ọdụọ n'ihu n'ana nke na mmadụ iji aka ya kwụ ụdọ onye gburu onwe maka agụụ wuru ndụ mmụọ ka ọ wụ ekete awọ ka o jere ọma osi n'elu mma adado o tinye n'obu n'ala o wee mete nwaanyị mma chinye aka enye ọla ibe imekwana unu echeghị ekete awọ agbajikwa n'azụ ya ọ kpọrọ ya smackdown o o mechakwara ibe ọ ma mee one two o merighị o ee hmm, gbana anụ ha atụ ka sobọ anyị akwụgharị anaka na ọtụtụ oge onye na-emeri ya merie ọ na-agbanye ana ya wụ ring ba lụọla anyị edo mma anyị na-asụ ndị a kpọrọ aha ha wetara anyị ego onyinye ego ụtụ isi eji aza afa na ọ dịghị obere ịwụ ọgaranya onu ndị Aguata were ọnụ o ji eri ji na ede tuo ha abịa ma na apụghị na ha n'ọkụ ịnụ abaghị iweta ego eji ekele ndị ọbịa

3 ọ givugo up n'ọnụ oyibo ha si ije emelikwa hei igbo na adụ m ebe emeriri Aguluezechukwu taa olu ndị Aguata eburukwa ọnụ o ji eri ji na ede wee kwuo taa na Aguluezechukwu meriri Achina nke ugboro abụọ Aguluezechukwu ka na-agba 2-0 ọ nke 3-0 wee wee hụ na enu wee dị na mgba Aguluezechukwu onye ji emeri ibe o ruwere mgbe Aguluezechukwu na Ekwulobia ji agba mgba nke na-alụ na ring onye a na-abịa gosi ike ngwa onye a na-edobere referee ya wenye na ya aka elu ndị Achina bịa tụtụkọrọ ndị nke be ndị Ikenga bịakwuo